ọ bụrụgodị na ikoteghị ma ọ bụ na ị chọghị ikote ọgọdọ gị dị njikere ikotere gị oge niile ntị adịkwa ekele bụ nwa okorobịa bi naanị ya ọ lụbeghị nwaanyị o bikwara na face me I face you ọ na-anọrọ onwe ya na-agbara onwe ya keke ọ gachaa ọrụ ọ batawa gotesi ihe o ji esi nri ọ bata o sie rie laba ụra n'ụtụtụ ọ mapụkwa ihe a ka ọ na-eme wee ruo otu ụbọchị ọ gbachara keke ụbọchị ahụ wee gaa ka o gote ihe o ji esi nri o gotechara ọ bụrụ na nwaanyị ọ na-egona enweghị garị o kpebizie na ọ laruo ka o goro ya na shop dị nda n'ụlọ ya ekele bataruru o nwee ihe ndị ọzọ ọ na-emegasị o wee bụ na nwa nebọ ya a na-akpọ njideka na-aga igote ihe na ọnwa egbuole ka tụrụ aka na iji eberele ya nkenke o wee nye ya ego ka ọ matara ya garị njideka nara ya ego gaa gotecha ihe matara ya garị ka ọ bataruru ọ bụrụ na ekele nọ n'ime ụlọ ọ bịaruo dịka nebọ ọ kụọ aka n'ụzọ banye gaa dewere ya garị n'ime ụlọ nyekwa ya chenji ya ka ọ pụtaziri banye n'ọnụ ụlọ nke ha nwanne ya nwaanyị nke tọrọ ya malite jụwa ya ajụjụ ọnụ ọkwa o metụrụ gị aka ka ihe o mere gị ee Njideka nọrọzie na-asị na o nweghị ihe o mere ya na o metụghị ya aka nwanne ya sị ya atụkwana asị na ya hụrụ ihe niile na-emenụ ekele nọrọzie n'ime ụlọ na-anụ olu ha na-anụ ka Njideka na-asị na o nweghị ihe o mere m o metụghị m aka garị ka m dowere ya ihe a wee wee ekele iwe o wee sị ka ya jiri oge wepụ aka enwe n'ofe ka ọ ghara ịghọ aka mmadụ na taa ka bụ gboo o wee were iwe gakwuru nwanne Njideka wee baara ya mba bata wanye ụkwụ n'ala sị ya taa bụrụ izizi na ikpeazụ ọ ga-ebuchi ya ọnụ na obi ya ruru unyi ekele abacha mba lakpuo n'ụlọ ya nna Njideka wee bata nwanne Njideka emeghee ọnụ wee kọrọ ya ihe niile tikwuo ya nnu tụrụ asị tụkpọ ya n'elu na ekele mesara Njideka aka na Njideka bara n'ime ụlọ ya nna ya echeghị eche ọ jụghị ajụ o wee were iwe gakwuru ekele were bata wanye ụkwụ n'ala o kweghị ekele tụpụ ọnụ o kweghị ekele kwuo okwu n'isi ụtụtụ ya ndị uwe ojii abịa kpụrụ ekele ekele macha ego niile o tinyere na ya emesịa kpọpụ ya ụlọ ikpe ihe zọziri ekele bụ no evidence nna Njideka na nwa ya nwaanyị enweghị evidence ha ji Njideka jụrụ ajụ sị na ihe dị otu ahụ adịghị kọọ ka o si wee mee ya gara mata garị bukpuro ya dewere ya chenji e wee taa nna Njideka ụta o wee bụrụ etu a ka ikpe ahụ si wee kpee onwe ya chukwu ekele ewee zọọ ya ndụ gee m ntị ebubo ma ọ bụ ibochi mmadụ ọnụ na-amalite na nwata ya ka o ji abụ gị na nwa agbọghọ kwugharị ọnụ ọ dawa ndakpo ndakpo ihe ma na-elerukwa anya na aka gị dị ọcha ị bụrụ okorobịa na i bi naanị gị na-agba mbọ ụdị ụlọ ọ bụla ọ sọrọ gị gị biri ọ sọ ya bụ na nwa nebọ gị bụ nwaanyị batara mmiri a na-ezo na-ama ya agbachi ụzọ ha gbachie i mekatara ya ebere were umbrella nye ya akpọbatakwala ya n'ime ụlọ gị maka na ọ bụghị ihe a kọrọ mgbe a na-eje eje ka a ga-akọzi mgbe a na-ala ala aka gị nwere ike dịrị ọcha ma gị enweghị ihe i mere mana ọ bụzi ihe ị ga-akọ ka a ga-ege ebubo ụgha na-etinyekwa mmadụ na nsogbu ma ọ bụdị napụ gị ọtụtụ ihe ekwekwala ka ọgọ gị tinye gị na nsogbu ma ọ bụ gbudị gị egbu ọ bụkwa onye a gwara anụ a hụkwa mgbe ọzọ nke ga-abara ya uru a gwakwa ya ntị adịkwa ya gazie